Allow me at this juncture to ask uh, Comrade Mpepo to Mercy Matonga from Times mwakambapo nkhani yokhudza Smartmatic ndi youza ma auditors. A week ago MEC inali ndi msonkhano umene Martinez kumene ndikukhulupirira kuti enanso mwa magulu alipo pompano ndipo inafotokoza kuti silinalandireko dandaulo lililonse, formally written, kud kupita ku bungwe la MEC lofotokoza za mavuto amene ali mu Smartmatic. Komanso bungwe la MEC linafotokoza kuti alola ma auditors munthu akafuna information ilila iliyonse walembera ku bungweli iwowo adzayankhapo ndipo azakhala ndi kuthekera kofotokozera zimene munthuyo akufunsa. Inu munatengapo gawo lina lililonse pa zimene bungwe la MEC linafotokozerazi? Kumeneko nde kutumbwa kumene timanenako, kumeneko nde kutumbwa chifukwa choti iwo they are not supposed kuti azifunsanso anthu kuti amene akufuna nde alembere ife ati, atiziwise zimene akufuna kufufuzazo no, Amalawi eni ake a chisankho akunena kuti sitikufuna kugwiritsa ntchito Smartmatic komanso tikufuna tikachite audit munthu amene amayendetsa galimoto akafika pa roadblock apolisi akamuyimitsa kunena kuti tifuna tiseche galimotoyi ngati akuyikaniza ndiye kuti wabisamo zina zache. Ukamachoka mu shop ngati akukusecha eni ake a shop iwe ukamakana ndiye kuti wabamo zina zache. So zikuoneka ngati awawa pali zina zake zimene abisa. nde akufuna anthu ena asatani asaziwe ndiye tikunena kuti ana ake si ife ife tilipo mfutizo zituluka nanga si agawana anthu tili ready ife to die for this country and for this country to be where it is now it is because somebody died maybe your uncle your niece died a long time ago so we are just following the same path so we are not even afraid to die but iyi Smartmatic iyi wina azapita nayo kumanda zikomo yeah. Uh, in, ine ndi Austin Katunga kuchokera ku Nzati. Uh, pa nkhani ya Smartmatic yomweyi bungwe la MEC mbuyomu linafotokoza kuti uh, akupanga izi molingana ndi malamulo achisankho komanso kuti nthawi yomwe amabweretsa ndondomeko imeneyi anapanga consult zipani zomwe zili ma stakeholder ofunikira kwambiri pa nkhani yoyendetsa chisankho. So timafuna kumvetsetsa kuti dandaulo lanu lalikulu ndi lotani pa ndondomeko imeneyi ya Smartmatic komanso muli ndi chikhulupiriro kuti pakhala kusintha kwina kulikonse kutengera kuti tamva ena pompano kuchokera Economic Freedom Movement kuti anauzidwa kuti palibe chinachilichonse chomwe chikusintha. Masiku 14 mukuonadi bungwe la MEC ndi kupanga zinthu zomwe mwafuna kuchita. Zikomo. Mwina amene amachita ndi anzathuwo si a Malawi First, si a Economic Freedom, si a Lyton Mangochi, si a Four Regions, si a Banda, mwina amafunsana ndi ena lino ni gulu linatu. Ife sitimagawa maswiti itu. Ifeyo zimenezo apanga afune asafune atani kodi apanga chifukwa akanakhala kuti zisankhozo ndi za iwowo sibwenzi pano akumapita m'mizi mukumalembesatu akanangovotera nawo okhaokha osatikhuza ifeyo chimenechocho ndi chibwana and that's why andale amatitenga ife ngati zisiru zawo ngati makasu awo so nthawi yokuti nonsense should end is now yes Now is the time, and the time is now. Tisasekerere zimene akutipangirazi. nthawi yake ndi basi okay ine ndi steve pembamoyo kuchokera ku nation publications uh, ndili ndi funso langaso limodzi uh, makamaka lokhudzana ndi zonena kuti akuluakulu akuyenera ndithu kuti ku- akutsatira ndi malamulo akuyenera kuti aulule kuti ali ndi chuma chanji komanso anachipeza kuti ndi uh, ndikakumbuka pa, uh, pakatipo Uh, lidaliponso gulu lina lidadzabweranso ndi nkhani ngati yomweyomweyo ndipo kudatuluka maansala osiyanasiyana uh, lina mwa maansala linali lonena kuti uh, bungwe silingangobwera nkungotiuza kuti tatiuzani muli nchani chifukwa pali maofesi oyenerera kulondoloza zimenezo apa tikunena uh, maofesi monga ngati uh, ku nyumba ya malamulo Komanso pa timati Office of the Director of Public Officers Declaration, kodi maofesi ngati amenewa inuyo mwakambirana nawo pa nkhani imeneyi kuti mwina iwo ayese kugwiritsa ntchito mphamvu zawo kuti akuluakuluwo awulule kapena mwangozitengera kuti basi pa bungwe, level ya bungwe? Zikomo. Uh, choyambirira tithokoze anzathu a CDEDI adabweranso pompano kuchita tackle issue ngati imeneyi tithokoze kwambiri koma mwina iwo aja amachita tackle kuma individuals koma ife tikunena kuti aliyense ogwira ntchito za boma public officer akuyenera kuti achite declare ndiponso apa si nkhaninso yopemphana iyayi it is the lamulo linakhazikitsidwa uko ndipo kuli access to information amenenso tinapanga tinachita champion mmodzi mwa iwo ndineyo when i was member of parliament Ndiye palibenso zowapempha ngati kapena zinthuzo ndi za amayi awo, zinthuzo ndi za dziko. Akuyenera amve kumene aliko and azichita follow the system because akuonekanso kuti nawonso ali compromised. Ma office amenewa a ACB komanso office of the declaration of uja, assets, ali compromised akuoneka ngati nawonso akupanga zinthu za chinyengo. Ndiye ngati nawonso atopa aole matewera awo azipita kwawo. Ife zonyengerera munthu sitikufuna iyayi. Yes. We have exhausted all the questions uh, from our side as members of the press. Now I will give the high table to, to wind up. Thank you. ya uh, ndingophera mphongo pa zimene alankhulo azinzanga kunena kuti ifeyo monga amene mwationera kuno we are a serious people a serious group Zimene tikupangazi tikupanga mosatira malamulo a dziko lino ndipo palibe amene angatiyimise tikusatira democracy and democracy ndimene ikutipasa mphamvu democracy ndi mfuti democracy ndiyamphamvu kwambiri kuposa mfuti democracy ndi chikwanje supada supada akuchepera kwambiri ndi democracy so ifeyo tabwera pano ndipo zimene takamba panozi sitinabwere kuzatukwana munthu amene zamupweteka ndiye kuti pali china chake chimene akuchita cholakwika koma ichi ndi chilungamo cha nkhani 14 days tibweranso tizalengeze pompano the next course of action we are not relenting because anthu andale ndi ma other officers amalitenga ziko lino ngati ndi lawo ifeyo amene tilimo ife ngati zisiru so ifeyo si ifeyo Koma mwina omwewo mumawatolawo muzipanga nawo zimenezo koma ifeyo gulu lake ili ah, ndife anthu okwiya kwambiri so ndikuthokozeni a- atola nkhani ndipo nkhani zimezi mukaziuluse opanda mantha chifukwa ziko lino ndi lanu amene amapangisa kuti ziko likhale lotukuka bwino ndi inu atola nkhani inuyonso mukabwerera mbuyo nkumaopsezedwa enanunso mmathawa kumathawa mwina tiyegaziwa muzipita nawo kumene kujako mumakaona kuti zinthu zikuyenda bwanji osamakhala kumangolekerera ziko lino muli mavuto ambiri mu ziko munomo chifukwa cha kulekerera kuwalekerera anthu andale few individuals amene amachita own this country so ndikuthokozeni chifukwa cha kubwera kwanu thank you very much Briefly, ndingapemphe kunena kuti members of the media, you are a key asset of the state. The country depend and trust you people. And can you Reflect yourself, members of the media. Is all that you're doing enough for the nation? Or there is a reflection that something is lacking in you, members of the media? Because we count and trust in you. And ifeyo ndife anthu akuti tili ndi kuperewedwa koma kuperewerako tikuyembekezera kuti tinayenera kupangidwa capacitate ndi inu members of the media and collectively bwezi tikumagwirana manja Koma how often you members of the media mumakhala mukutenga responsibility for the interest of the country for the interest of the country Wha- how much do you do members of the media mumatani nanga how can we collaborate collectively zikomo kwambiri ya Pomalizira ndikufuna a Malawi nonse mukutiona kuchokera ku Nsanje mpaka ku Chitipa kunena kuti ine ngati Lyton Mangochi ndili malo ano kuyimira chigawo cha kumpoto sindili ndekha ife tikutsimikizirani kunena kuti smartmatic machine pa ground sigwira chifukwa taziona mulungutu amalikonda dziko la malawi chipanda kuoneka zinthu zimene zija ku mozambique bwezi tikubwekera kuti a smartmatic ndiye chitukuko cha chisankho koma titsimikizire pano kuti 14 days yaperekedwayi ngati simuchita act mayi annabel mtalimanja komanso inu amene mukunkankhira mzimayi chifukwatu mayiyu akupangidwa remote control ndiye ine ngati chigawo chakumpoto tili kufupi ndi songwe boda mademo athutu ndi otseka boda athu ndiye uthenga ndi umenewu musankha smartmatic kapena kutsekedwa boda